Tá fáilte romhaibh isteach chuig clár deireanach na sraithe seo Deis Nua Duitse. Is mise Éamonn Ó Dónaill, Stiúrthóir Oideachais le Coláiste na hÉireann, Gaelchultúr, agus is mise a bheas ag cur na gceisteanna ar aíonna an eagráin seo, sin Eimear Ní Chinnéide agus Fionnuala Nic Pháidín, iad beirt ag obair mar léachtóirí ar an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán atá á thairiscint ag Coláiste na hÉireann, Gaelchultúr anois le sé bliana anuas. Tá fáilte romhaibh beirt chuig an chlár. Go raibh míle maith agat. Sprioc atá leis na cláracha seo mar atá a fhios agaibhse a bhíonn ag féachaint orthu go rialta ná an pobal a chur ar an eolas faoi na deiseanna fostaíochta atá ar fáil sa Ghaeilge faoi láthair agus daoine a spreagadh b'fhéidir le feabhas a chur ar a gcuid scileanna teanga chun gur féidir leo na deiseanna sin a thapú. I ngach clár labhraím féin nó mo chomhghleacaí Derek O'Brien le duine nó le daoine sa chás seo. atá ag obair i bpost ina bhfuil an bhéim ar teanga scríofa agus ar chruinneas gramadaí agus bímid ag súil go spreagfaidh an méid a bhíonn le rá ag na haíonna sibhse a bhíonn ag féachaint ar na cláracha. Mar a dúirt mé, tá mé buíoch díbh as a bheith linn tráthnóna. Labhróimid ag tús an chláir ar feadh cúpla nóiméad faoi bhur gcúlra fostaíochta agus oideachais féin. Beidh Beidh muid ansin ag iarraidh comhairle a chur ar an lucht féachana maidir le cúrsaí Gaeilge, na bealaí ar chuir sibh féin feabhas ar bhur nGaeilge agus na rudaí praiticiúla is féidir a dhéanamh le caighdeán níos airde a bhaint amach, go háirithe sa teanga scríofa. Tosóimid ar dtús leat féin, Eimear, agus ar mhiste leat cur síos a thabhairt dúinn ar do chúlra féin ó thaobh oideachais de. Cinnte. Bhuel, is as Ard Mhacha ó dhúchas mé agus mar sin tháinig mé fríd an córas oideachais ó thuaidh. Mar sin, roghnaigh mé an Ghaeilge mar ábhar do GCSE agus ansin rinne mé é don Ardleibhéal chomh maith. Agus ansin thosaigh mé ar bhunchéim sa Ghaeilge agus sa Fhraincis in Ollscoil na Banríona i mBéal Feirste. Agus ina dhiaidh sin, lean mé ar aghaidh leis an staidéar ar an nGaeilge agus rinne mé máistreacht agus céim dochtúra san institiúid chéanna ansin. Sea. Ok, go breá agus tú féin mar sin a Fhionnuala, cén cúlra oideachais atá agat féin? Eh, yeah, so bhain mé féin céim amach sa Ghaeilge agus sa Spáinnis in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, agus ansin rinne mé Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán agus san Eagarthóireacht in Ollscoil Mhá Nuad agus rinne mé an cúrsa sin ar bhonn páirt-aimseartha. Agus cúrsa ar líne, cuid mhaith a bhí i gceist sin? Yeah, cúrsa ar líne a bhí ann agus bhí cúpla ceardlann againn is dóigh le linn na bliana ach yeah, cúrsa ar líne a bhí ann. Sea, agus cad iad na rudaí a d'fhoghlaim tú, na rudaí praiticiúla a bhain leis an chúrsa sin? Bhí an cúrsa sin an-praiticiúil agus thaitin sé sin go mór liom agus b'fhéidir An rud ba mhó a thaitin liomsa ná an t-aiseolas a fuair muid agus bhí an t-aiseolas sin an-an-mhion, an-an-bheacht agus d'fhoghlaim mé an-chuid uaidh sin. Agus freisin d'fhoghlaim mé an-chuid freisin ó na daoine eile a bhí sa rang liom. Sea, agus luaigh tú ansin focal tábhachtach, aiseolas. Nuair a bhí mise san ollscoil go minic rud a bhí i gceist le haiseolas, ná an-mhaith, scríofa ag deireadh aiste. Sin an méid. Agus ansin tú féin, Eimear, cén cúlra fostaíochta atá agat? So chríochnaigh tú an Ph D agus cén t-ábhar a bhí agat arís ins an Ph D? Bhí mé ag amharc ar litríocht chomhaimseartha na Gaeilge agus ag amharc ar cúrsaí taistil sna saothair sin agus ag amharc ar an taisteal mar théama sna saothair sin. Ach le linn domh domhsa an dochtúireacht a dhéanamh bhí deiseanna agam ranganna a theagasc in Ollscoil na Banríona chomh maith so bhí taithí mhúinteoireachta agam ansin. Ansin chuir mé isteach ar scoláireacht Fulbright agus chaith mé bliain sna Stáit Aontaithe ag teagasc na Gaeilge thall ansin i Nua Eabhrach agus New Jersey agus nuair a tháinig mé ar ais fuair mé post in Ollscoil na Banríona i mBéal Feirste arís agus ansin chaith mé bliain i gCorcaigh ag léachtareacht in gColáiste na hOllscoile i gCorcaigh ansin. Sea. Agus ansin tú féin, Nuala, tá tú ag obair i mBanc Ceannais na hÉireann faoi láthair agus Tá. cén ról go díreach atá agat ansin? Um, an, is dóigh an teideal atá orm, is speisialtóir mé san aistriúchán agus san ábhar. Agus sin le rá go mbíonn rudaí eh, á n-aistriú agam ach chomh maith leis sin uaireanta bím ag scríobh cineál as mo stuaim féin, más maith leat. Sea. Sin an, sin an rud atá agam. Agus ag obair trí, trí mheán na Gaeilge eh, i gcónaí nó cuid de nó? Em, Is dóigh, tá mise lonnaithe san fhoireann chumarsáide so bímse ag plé le daoine fud fad an bhainc agus mar sin de bímse ag plé le daoine i mBéarla agus i nGaeilge ach i mBéarla den chuid is mó, yeah. Sea. Bhuel, léiríonn sé chomh maith go bhfuil deiseanna in eagraíochtaí éagsúla, go b'fhéidir ná mbíonn mórán deiseanna Gaeilge abair b'fhéidir ná bhfuil sa Bhanc Ceannais ach is fiú i gcónaí, you know, just a bheith, em, ag coinneáil súil

Bhí sár-eagarthóirí ag obair liom chomh maith agus chuidigh sé sin go mór liom feabhas a chur ar mo chuid scileanna aistriúcháin agus really an-taithí go deo a bhí ann agus yeah. Yeah, bhuel, tháinig tú féin ar ais agus tarlaíonn sé sin, téann daoine ann ar feadh tréimhse. Agus is fiú triail a bhaint as mar sin féin, fiú amháin mura dtaitníonn an obair leat. Buntáiste atá ann, luaigh tú na scileanna a d'fhoghlaim tú, so is bealach iontach é le cur le do chuid scileanna. Yeah, mar a luaigh mé ansin, tá an-chuid post sealadach ar fáil agus bíonn an bhéim ar fad sna meáin nach mór ar phoist EPSO más maith leat nó na poist bhuana. Ach do dhaoine áirithe, oireann sé dul anonn ar feadh tréimhse agus theacht ar ais agus, I gcónaí bíonn na bealaí sin dul ar ais arís you know más maith le daoine é sin a dhéanamh. Agus tá, is dóigh, tá an córas earcaíochta ansin beagáinín níos solúbtha chomh maith do na poist shealadacha sin. Sea, agus bhí muid ag caint anseo le gairid an tseachtain seo caite le Micheál Ó Conaire agus bhí muid ag iarraidh béim a chur ar an tábhacht a bhaineann le, tá sé tábhachtach gan, gan misneach a chailleadh mura n-éiríonn leat go leor daoine ag obair sna hinstiúidí san Eoraip thóg sé b'fhéidir go leor ama orthu post buan a bhaint amach so tá bealaí éagsúla is fiú go mór is fiú go mór tréimhse oiliúna a chaitheamh ansin intéirneacht de chuid Roinn na Gaeltachta a dhéanamh nó is fiú post a bhaint amach agus ansin EPSO a dhéanamh tá tá Scrúduithe Epso riachtanach más mian leat, má tá tú ag iarraidh post buan a bhaint amach. Ach tá na scrúduithe sin an-dúshlánach, an bhfuil? Yeah, so bhain mé féin an post sealadach amach agus fad is a bhí mé ann rinne mé féin Epso agus fuair mé pas ach is dóigh an chéad chéim sin an chéim is deacra do dhaoine agus ní triail aistriúcháin atá ann ach triail shíciméadrach ar líne so agus bíonn deacrachtaí ag daoine ag an chéim sin ach an rud atá i gceist ar ndóigh ná cleachtadh agus you know tá sé an-deacair ach cleachtadh, síorchleachtadh. Sea, agus má théann tú, má dhéanann tú iarracht tabhairt faoi na trialacha síciméadracha, psychometric testing, gan Ullmhúchán, seans maith go dteipfidh ort. Agus tá deiseanna ar líne, is féidir, is féidir na trialacha ar líne a thriail. Agus yeah, so bhí dearmad déanta agam go raibh tú féin tar éis an scrúdú sin, éacht. Fiú amháin na heipitear againne, tá sé tábhachtach mar sin gan, you know, gan géilleadh don lagmhisneach agus, you know, intéirneacht, you know, le Roinn na Gaeltachta, intéirneacht deich mí nó post trí bliana, conradh trí bliana a bhaint amach agus ansin EPSO, scrúdú, scrúdú EPSO a dhéanamh agus ansin post buan a bhaint amach. So sin bhur gcúlra féin ó Thaobh Oideachais agus ó Thaobh fostaíochta de. Ba bhreá liom anois labhairt faoi na nithe b'fhéidir a chuidigh libhse agus sibh ag iarraidh feabhas a chur ar bhur gcuid Gaeilge agus b'fhéidir éisteacht leis na moltaí atá agaibh dóibh siúd atá ag iarraidh cur lena gcuid scileanna teanga. So tosóimid leat féin a Nuala so cén moladh praiticiúil a bheadh agat féin? So mar a dúirt mé ar ball, an chéim sin a rinne mé, Má Nuad, céim san aistriúchán agus san eagarthóireacht a bhí ann, so bhí ar an cleachtaí eagarthóireachta a dhéanamh agus cheap mé go raibh na leabhair a bhí ag Antain Mac Lochlainn an-an-mhaith chuige sin so tá Aistear aige agus cúpla leabhar eile nach ritheann liom faoi láthair ach tá na cleachtaí sin an-an-mhaith agus tá freagraí ann freisin ionas gur féidir cineál measúnú a dhéanamh ar do chuid oibre agus cuidiú an-an-mhór a bhí ansin dhomsa agus Is dóigh, tá sé sin an-an-úsáideach freisin mar úsáideann na cineál cleachtaí eagarthóireachta sin in an-chuid scrúduithe, sílim go bhfuil cleachtadh eagarthóireachta den chineál sin sa tséala mar shampla. So, tá sé sin an-an mhaith sílim. Sea, agus luaigh tú an séala ansin agus níl mé cinnte cén chéad scrúdú eile a bheas ann but an séala creidiúnaithe sin córas atá ag Foras na Gaeilge do dhaoine atá ag iarraidh a bheith ar an phainéal oifigiúil aistritheoirí agus bíonn na scrúduithe sin ar siúl, measartha rialta, i dtreo dheireadh na bliana go hiondúil. So b'fhiú daoibh súil a choinneáil ar na meáin shóisialta is fiú go mór an séala a dhéanamh. Bíonn dhá pháipéar scrúdaithe ann, bíonn an bhéim ar aistriúchán, Ó Bhéarla go Gaeilge agus b'fhéidir Gaeilge go Béarla, ní cuimhin liom anois, sin rud a b'fhearra dom. Agus má tá tú ag iarraidh a bheith ag obair, má tá tú ag iarraidh a bheith ar an phainéal oifigiúil aistritheoirí, sílim gur fiú go mór an séala a dhéanamh ach tá sé tábhachtach ullmhú a dhéanamh agus féachaint ar na páipéir shamplacha. B'fhéidir moladh nó dhó uait féin chomh maith, Emer, mar sin? Cinnte. Bhuel, dóibh siúd a bhíonn ag scríobh go rialta, mholfainn dóibh an seiceáil litrithe Gaelspell a chur ar an ríomhaire. Céim an-simplí atá ann ach cuidíonn sé go mór leat agus tú ag iarraidh a bheith cruinn i do chuid scríbhneoireachta agus tá sé i bhfad níos fusa na botúin chló a sheachaint má tá an seiceáil litrithe sin agatsa. Tá sé riachtanach amach is amach. Tá sé riachtanach é a fháil. Bíonn daoine ag rá bhuel tá sé cúig euro is fiche ach i ndáiríre deirimse go ní féidir leat a bheith ag obair trí mheán na Gaeilge gan Gaelspell a bheith agat. Tá sé le fáil ar líne ar gaelspell.com agus ní fhaigheann Gaelchultúr ná ní fhaighimse ní fhaigheann muid sciar ar bith den airgead bíonn muid ag iarraidh a bhailiú but níl buntáiste ar bith agam dúinn ann dúinn ach sílim tá leagan ann do Mac chomh maith, ní amháin don don PC. Moladh ar bith eile agat Emer chomh maith leis sin? Bhuel, tá sé an-tábhachtach chomh maith, leabhar maith gramadaí a bheith agat agus ar ndóigh tá Gramadach gan Stró ann agus an buntáiste a bhaineann leis an cheann sin ná go bhfuil na cleachtaí ann agus is féidir leat amharc ar na freagraí atá ar chúl an leabhair. Ach tá sé sin iontach tábhachtach go mbeidh tú ábalta na rialacha a sheiceáil muna bhfuil tú cinnte fá rud éigin agus

Tá mise den tuairim nach fiú an leabhar a cheannacht agus déan cinnte go maith má cheannaíonn tú leabhar Gramadaí go bhfuil an leabhar sin ag teacht le Caighdeán Oifigiúil 2016-2017. Tá graiméar Gaeilge na mBráithre Críostaí go hiontach ach tá cuid mhór rudaí ann nach bhfuil ag teacht leis an Chaighdeán Oifigiúil so bí cúramach faoi sin agus gan amhras ní amháin b'fhéidir leabhar Gramadaí a cheannacht ach Caighdeán Oifigiúil a léamh go mion agus tá sé le fáil ar líne. Má dhéanann tú Caighdeán Oifigiúil pdf a lorg in Google, aimseoidh tú é. So ar ais chugatsa a Nuala b'fhéidir ar mholadh nó dhó eile? Em, yeah, so tá a fhios agam go raibh na haíonna eile ag caint faoin tábhacht a bhaineann leis an léitheoireacht agus you know, tac- tacaím go mór mór leis sin. So cibé rud a thaitníonns leat féin a léamh, you know is é má tá suim agat b'fhéidir i gcanúint faoi leith, b'fhéidir is féidir leat teacht ar ábhar ar guthas.ie nó rud eicínt mar sin chun cur le do le do shaibhreas teanga. Tá leabhra iontacha freisin ag an Ghúm agus cuid de na leabhra sin tá siad iontach ó thaobh saibhreas cainte agus tá eagarthóireacht den scoth déanta ar na leabhra sin agus you know mar bhí bhí Seosamh mar aoi agat chomh maith agus is dóigh go bhfacaimid uilig an cineál an taithí atá aigesean ansin ó thaobh na teanga de. So aon aon leabhar maith nó aon Ábhar maith atá ar fáil agat, tapaigh an deis agus bí ag foghlaim ó na rudaí sin. Ó aontaím go láidir leat agus bhí Pádraig Ó Mianáin mar aoi ar Deiseanna Duit le gairid. Agus tá Pádraig mar eagarthóir ar an fhoclóir nua Béarla-Gaeilge agus labhair seisean faoin tábhacht a bhaineann le saibhreas agus a bheith eolach ar na canúintí éagsúla. Ní leor, b'fhéidir, a bheith eolach ar do chanúint féin. Tá sé tábhachtach agus tú ag obair, go háirithe mar eagarthóir, go dtuigfeá na rudaí atá ceart ins na canúintí éagsúla agus an Gúm, mar dúirt tú, ardchaighdeán ó thaobh eagarthóireachta de, rud, faraor géar, nach mbíonn i gcónaí amhlaidh i gcás na leabhar i nGaeilge. So, cinnte, agus tá, má dhéanann, daoine ag googláil ar An Gúm móide catalóg an dá fhocal sin, tiocfaidh siad ar liosta ar líne de na leabhair atá foilsithe ag an Gúm. Luaimid ansin saibhreas. Tá leathanach iontach ag RTÉ.ie. Má dhéanann daoine googláil ar Siúlach Scéalach. Sin bailiúchán de thaifeadtaí as cartlann RTÉ agus cainteoirí dúchais den chéad scoth agus cainteoirí i bhfad siar ag éisteacht mé féin le gairid le Niall Ó Dónaill, scríbhneoir as Tír Chonaill a bhásaigh ag tús na n-ochtóidí. So tá saibhreas iontach ar an suíomh áirithe sin so. Siúlach Scéalach a lorg, Siúlach Scéalach móide RTÉ a lorg. Rachaimid ar ais chugat féin mar sin, Emer, agus roinnt moltaí b'fhéidir uait féin. Bhí an bheirt agaibh ag caint fá shaibhreas agus na canúintí éagsúla ansin. Ar ndóigh tá Raidió na Gaeltachta thar a bheith úsaideach do dhaoine atá ag iarraidh dul i dtaithí ar na canúintí éagsúla agus is cinnte go mbíonn saibhreas cainte le cluinstin ar an raidió gach lá agus fiú má bhíonn sé ar siúl sa chúlra is féidir leat piocadh suas ar rudaí agus ar nathanna cainte beaga b'fhéidir nach mbeadh agat Iad a scríobh síos b'fhéidir, sin an nós a bhí agam féin feadh na mblianta, sula raibh ríomhairí ar bith, tá mise cineál sean so tá cuimhne agam ar an tréimhse nuair nach raibh ríomhairí in úsaid go rialta ag daoine agus yeah bhí leabhar nótaí dearg agam agus bhínn ag éisteacht le Raidió na Gaeltachta nó ag léamh litríochta nó léamh an nuachtáin, scríobh mé síos na nathanna seo ar fad agus bhí bailiúchán, sílim go raibh b'fhéidir ceithre chéad nath agam agus tá siad sin anois le fáil sa leagan ar líne de Gramadach gan Stró a chuir mé ag deireadh na n-aonad ar fad iad, tá sin mar mholadh an-an-mhaith ar fad. Moltaí b'fhéidir eile uait féin a Nuala? Bhuel, tá mise díreach ag cuimhniú faoin aistriúchán féin agus b'fhéidir do dhaoine a bhfuil suim acu feabhas a chur ar a gcuid scileanna aistriúcháin. Tá roinnt mhaith suíomhanna dátheangacha ann, tá mé ag smaoineamh b'fhéidir faoin Choimisiún agus faoin Pharlaimint, faoi Thithe an Oireachtais. agus ar ndóigh faoin nuachtlitir Gaelchultur chomh maith, so tá deis ann do dhaoine b'fhéidir alt Béarla a phiocadh, an t-aistriúchán a dhéanamh agus comparáid a dhéanamh ansin leis an aistriúchán proifisiúnta a rinneadh. Agus arís tagann sé sin chomh maith leis an, is dóigh, leis an dearcadh sin aiseolais a fháil agus cineál bheith ag foghlaim faoi obair, obair daoine eile agus you know gan faitíos a bheith ar dhaoine a rá you know rinne mé é seo agus thig liom feabhas a chur air you know agus tá deiseanna mar sin ann. Cinnte, agus luaigh tú an Coimisiún ansin, agus má théann daoine go dtí suíomh an Choimisiúin Eorpaigh. Tá foilseacháin acu chomh maith, cuireann siad amach foilseacháin go rialta agus bíonn siad ar fáil sna teangacha ar fad. So b'fhiú do dhaoine féachaint ar an leagan Béarla, b'fhéidir, sliocht a léamh as an leagan Béarla agus ansin tab eile bheith oscailte ar an ríomhaire agus an leagan Gaeilge den fhoilseachán céanna bheith oscailte agus comparáid ansin. So iarracht a dhéanamh b'fhéidir ón leagan Béarla ansin píosa, alt a aistriú go Gaeilge agus ansin comparáid a dhéanamh idir an leagan sin agus an leagan a chuir an Coimisiún féin ar fáil. Rud eile a ritheann liom ansin fad is atáimid ag caint faoin Choimisiún, tá foilseachán an-deas acu scríobh go soiléir soléite agus yeah agus tá sé sin Tá an Todhchaí, an tionscadal sin, an cineál ag caint faoi teanga shoiléir, tá sé sin go mór i mbéal an phobail faoi láthair agus tá bille i dTithe an Oireachtais freisin a bhéas ag plé le teanga shoiléir agus an Ghaeilge is mó ansin agus you know tá treoir iontach sa leabhar sin conas abairtí gonta a scríobh agus just stíl dheas nádúrtha a bheith agat. Umm. Agus cuireann sin i gcuimhne dom go bhfuil, ehm, go bhfuil, ehm, pdf ag an, ehm, nó cáipéis ag an Ghúm chomh maith, Stíl Tí an Ghúim, agus tá moltaí an-phraicticiúil le fáil ansin má dhéanann daoine, eh, sin a lorg ar Google. Stíl Tí an Ghúim. Tá moltaí maithe ansin chomh maith. Agus luaigh tú ansin a Nuala, luaigh tú nuachtlitir Gaelchultúr. Agus an moladh a bhíonn againn go minic nó má théann daoine go Gaelchultúr.com feicfidh siad an nasc ag barr an scáileáin, ag barr an leathanaigh ag nuachtlitir Gaelchultúr. Agus an moladh a bhíonn againn ná deirimse i gcónaí le daoine oscail an leagan Béarla i dtab amháin agus ansin an leagan Gaeilge taobh leis. Oscail a alt ansin agus aistrigh an paragraf nó cúpla líne ó Bhéarla go Gaeilge, alt éigin ins an nuachtlitir, agus ansin déan comparáid idir do leagansa agus an leagan a bhí le fáil sa nuachtlitir féin. So sin cleachtadh iontach simplí praiticiúil agus mholainn go láidir do dhaoine triail a bhaint as. Tá Pól Ó Néill ag féachaint ar an chraoladh seo agus deir sé gur foghlaimeoir é, go bhfuil beagán Gaeilge aige agus gur tosaitheoir é. Tá tú an-chruinn a Phóil, so caithfidh go raibh tú ag déanamh cuid de na gcleachtaí a bhfuil muid ag caint fúthu anseo anocht. So an raibh rud ar bith le rá agatsa, Emer, moladh ar bith agat féin? Bhuel, ní gá duit bheith ag déanamh dian-staidéir an t-am ar fad, is féidir leat sult a bhaint as rudaí chomh maith. Mar shampla, is féidir leat úrscéal a léamh sa teanga nó fiú bheith ag léamh na hailt atá ar Tuairisc.ie go rialta, so má dhéanann tú na rudaí sin ar bhonn rialta, cuideoidh sé sin go mór leat agus leis an stór focal agus an saibhreas cainte atá agat agus tá súil agam go mbeidh tú ag baint sult as chomh maith. Rud iontach, luaigh tú tuairisc.ie, ag barr an leathanaigh nuair a bhíonn tú ar an suíomh tuairisc.ie tchífidh tú ag barr, feicfidh tú ag barr an scáileáin ar chlé an focal foclóirí sílim agus má chliceálann tú ar an fhocal foclóirí, seo áis don chéad scoth, tá sé dochreidte i ndáiríre, rud a tharlaíonn ansin ná gur féidir leat cliceáil ar fhocal ar bith ar an alt, nuair a bhíonn tú ag léamh ailt ar Tuairisc ponc ie is féidir leat cliceáil ar fhocal agus gheobhaidh tú aistriúchán, tá sé ceangailte le teanglann ponc ie agus gheobhaidh tú gheobhaidh tú aistriúchán go Béarla agus eolas faoi ghramadach an fhocail. So níl le déanamh agat mar dúirt mé, cliceáil ar foclóirí ag barr an scáileáin ar Tuairisc ponc ie agus le le le fáil a bheith agat ar an áis áirithe sin. Tá sé tábhachtach chomh maith is dóiche

Dúshlánach go leor. Agus luaigh tusa Éamoinn ceann eile atá cosúil le Comhar Taighde. Tá ceann eile a luaigh tú liom le déanaí ansin. Tá, tá ceann eile ar líne darbh ainm Léann Teanga, An Reiviú. Agus arís, tá na hailt dúshlanach go maith is dócha ach déantar piarmheasúnú orthu agus tá siad an-mhaith do dhuine ar bith a bhfuil suim acu i gcúrsaí teanga. So tá nasc ann idir an iris seo agus an MA a bhíonn ar siúl le hAcadamh na hOllscolaíochta i nGaillimh. Mar sin tá ardchaighdeán Gaeilge sna hailt sin agus bíonn na mic léinn a dhéanann an MA agus an lucht acadúil ag scríobh don iris. So Iris bhliantúil ar líne atá ann agus. Níor éasca an sruth go léir dom. Níor éasca an gluigear go léir dom go dtí le gairid. Tá muid ag cloisteáil le gairid chomh maith ach tá sé thar a bheith suimiúil agus mar a deirim rud annamh do mhúinteoirí a bhfuil suim acu i gcúrsaí teanga. Yeah, so Comhar Taighde ponc ie agus ansin Léann Teanga, An Reiviú. Yeah, so is fiú go mór just daoine ag iarraidh píosa beag teanga níos casta. fhoghlaim agus má tá daoine ag cuimhneamh ar phost a bhaint amach i gceann d'institiúidí an Aontais Eorpaigh, is dóiche go bhfuil sé tábhachtach altanna a léamh maidir le cúrsaí reatha, maidir le cúrsaí geilleagair agus leithéidí sin. So tá sé sin an-tábhachtach agus just cur lena stór focal. Luaigh muid ansin níos luaithe, luaigh muid in ord agus in eagar agus cruinneas le hAntain Mac Lochlainn.

Níl a fhios agam má tá deacracht éicint agat, is féidir leat gabháil ag an liosta agus dul ag an litir S nó an litir A nó cibé cén rud agus b'fhéidir go bhfaighidh tú freagra na ceiste ansin. Ach tá sé sin an-an-áisiúil go deo agus daoine ag tosú amach leis an ghramadach, abair. Yeah, tá tá Aistear Aistear ponc ie, tá sé dírithe ar dhaoine atá ag iarraidh a bheith ag plé leis an teanga scríofa, atá ag iarraidh cur lena gcuid scileanna scríofa, daoine ag obair mar eagarthóirí nó mar aistritheoirí sa seanam uaidh agus luaigh muid níos luaithe an leabhar Cruinneas le hAntain Mac Lochlainn agus tá an rannóg sin ar an suíomh Aistear.ie. Tá rannóg darb ainm Cruinneas agus tá an leabhar bunaithe ar an rannóg sin. An rannóg a thaitníonn liom féin ná cleachtaí eagarthóireachta ar aistear.ie. Rud atá go maith faoi sin ná go dtugtar ceacht duit le déanamh agus ansin tá na freagraí ar fáil agus tá tráchtaireacht fíor fíor chuimsitheach agus úsáideach ar fáil so sin aistear.ie. Agus. Bhí muid ag caint níos luaithe inniu chomh maith faoin tábhacht a bhaineann le bheith ag scríobh i dteanga. So ní leor a bheith ag éisteacht agus ní leor a bheith ag léamh, caithfidh tú bheith ag scríobh chomh maith. Yeah, agus uaireanta ní thaitníonn sé le daoine a bheith ag scríobh agus b'fhéidir gurbh fhearr leofa rud eicínt a aistriú atá scríofa ag duine eicínt eile agus tá sé sin go breá ar fad, fad is atá tú ag scríobh ar bhealach eicínt. Nó um rud a thaitníonns le daoine áirid ná b'fhéidir just fiú cuntas beag a dhéanamh ar céard a rinne tú an lá sin, you know, rud eicínt simplí ach Go mbeidh tú in ann do stíl fhéin a fhorbairt, sin an rud is tábhachtaí, agus a bheith compordach i mbun scríbhneoireachta, mar, ag deireadh lae, mura maith leat bheith ag scríobh agus mura bhfuil an stíl sin agat, beidh sé an-deacair ort dul i mbun aistriúcháin, you know, so. Yeah, aontaím leat, agus tá sé deacair a bheith go maith ag scríobh na Gaeilge gan a bheith ag léamh na teanga, so, tá daoine áirithe ann agus. Yeah tá go leor daoine a bhfuil deacrachtaí acu scríobh i mBéarla agus scríobh na Gaeilge agus scríobh i dteanga eile. Mar gheall nach bhfuil daoine ag léamh oiread so luaigh tú ansin an tábhacht a bhaineann le bheith ag scríobh ach gan amhras tá sé an-an-tábhachtach a bheith ag léamh agus molaimid i gcónaí do dhaoine léamh. An rud atá suimiúil faoi bheith ag scríobh, yeah luaigh tú b'fhéidir cín lae nó dialann ansin. Má dhéanann tú, má bhíonn tú ag scríobh na teanga Tabharfaidh tú faoi deara na bearnaí atá i do chuid eolais, na téarmaí, na focail nach bhfuil ar eolas agat, agus sin bealach an-an-éifeachtach ar fad le dul chun cinn a dhéanamh. Nuair a fheiceann tú na bearnaí atá i do chuid eolais, déanann tú dul chun cinn. Agus bíonn tú ag caint chomh maith, Emer, faoin faoin tábhacht a bhaineann le gan buille faoi thuairim a thabhairt. Ach rudaí a cheadú nó rudaí a sheiceáil ar líne? Cinnte, bíonn a leithéid de teanglann.ie agus Foclóir.ie, bíonn siad oscailte agam gach lá ionas go dtiocfadh liom rudaí a sheiceáil agus bheith cinnte. Agus fiú an draoi gramadaí atá ar teanglann.ie, tá sé sin thar a bheith áisiúil nuair atá tú ag iarraidh rudaí a sheiceáil. So, níor chóir go mbeadh duine ar bith ag déanamh buille faoi thuairim agus iad ag scríobh nuair atá na hacmhainní iontacha sin ar fáil ar líne. So cinnte. Agus i gcás Foclóir.ie, an foclóir nua atá forbartha ag Foras na Gaeilge, tá físeáin má dhéanann tú google ar foclóir nua Béarla-Gaeilge móide treoir. Bhuel, go deimhin, foclóir, foclóir nua Béarla-Gaeilge lorg é ar, ar, ar, ar uh, YouTube. Tá treoir fhíseáin, tá físeáin ann ina bhfuil treoir maidir le úsáid um, foclóir.ie. Um, agus, yeah, tá sé tarraingthe an nós den cineál default atá ná rudaí a scríobh gan gan gan litriú nó gan na rialacha gramadaí a cheadú nó a sheiceáil. Tá sé tábhachtach mar sin mar a dúirt muid ag tús ar fad GaelSpell a cheannach agus tá sé tábhachtach mar a dúirt tusa Emer foclóir.ie, teanglann.ie agus logainm.ie úsáid i gcás logainmneacha. Chomh maith le sin, sílim go bhfuil tábhacht ag baint le, má tá duine b'fhéidir ag streachailt leis an teanga, má tá cineál deacracht ag duine leis na bunrialacha, sílim go bhfuil sé ina chuidiú mór b'fhéidir dianchúrsa seachtaine a dhéanamh, más féidir, le hOidhreacht Chorca Dhuibhne nó Áras Mháirtín Uí Chadhain nó le hOideas Gael nó Gael Linn nó go leor leor cúrsaí ar fáil. Tá sé tábhachtach don té b'fhéidir nach bhfuil páirteach i saol na Gaeilge, b'fhéidir, cúrsa mar sin a dhéanamh. Agus b'fhéidir, cuirfimid deireadh leis an gclár seo gan mhoill. Tá dianchúrsa ullmhúcháin i gCruinneas na Gaeilge ag Gaelchultúr agus sin smaoineamh eile do dhaoine atá ag iarraidh b'fhéidir cur lena gcuid scileanna Gaeilge, b'fhéidir tabhairt faoin chúrsa sin. Bíonn sé ar siúl trí huaire sa bhliain agus bhí tú féin ag obair, a Nuala, air sin ar feadh tamall chomh maith. Yeah so umm is dóigh an pháirt bhí agamsa ná go ndearna mise an chuid ceartúcháin ar umm na tascanna a rinne na mic léinn agus arís eile an tábhacht a bhaineann le aiseolas a fháil agus feabhas a chur ar do chuid scileanna dá réir so umm tugaimid aiseolas mionsonraithe do dhaoine uaireanta ní bhíonn siad ag iarraidh you know gach rud gach rud a fheiceáil agus uaireanta cuireann sé lagmhisneach ar dhaoine ach umm ní lán dáiríre ach deis chun foghlama más maith leat. Sílim baineann daoine tairbhe as an chúrsa freisin uaireanta mar uaireanta bíonn cineál struchtúr ag teastáil ó dhaoine agus tá sé deacair nuair atá tú tar éis an t-oideachas a fhágáil b'fhéidir struchtúr a chur ar do chuid foghlama agus ar a laghad má tá cúrsa de chineál éicint in institiúid éigin ar siúl agat ar a laghad cuidíonn sé sin leat ar an bhealach sin. Tá sé tábhachtach má tá tú chun cúrsa ar bith a dhéanamh, níl mé ag rá go gcaithfidh daoine an dianchúrsa a dhéanamh linne, ach má tá tú chun cúrsa ar bith a dhéanamh tá sé tábhachtach ceist a chur roimh ré, cén cineál aiseolais a chuireann tú ar fáil? Ní fiú cúrsa a dhéanamh gan aiseolas cuimsitheach a chur ar fáil. I gcás an dianchúrsa agus i gcás an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán againn féin, tugaimid méid ollmhór aiseolais agus ceartaímid ní amháin litriú, gramadach, ceartaímid cúrsaí stíle, agus fiú amháin cúrsaí spásála agus poncaíochta. So bhí, ní bhíonn trócaire ar bith ar bith againn ach bhí muid ag iarraidh cabhrú le daoine ndáiríre, seachas lagmhisneach a chur orthu. So yeah, tá, tá sé an-tábhachtach, tá, ná, ná déan cúrsa mar sin mura bhfuil go leor, leor aiseolais le fáil. Rinne muid dearmad b'fhéidir tagairt, nó labhair muid faoin Ghúm agus labhair muid faoi bheith ag léamh, tuairisc.ie agus a leithéidí sin. clubleabhar ponc com b'fhiú sin a lua chomh maith so b'fhiú do dhaoine b'fhéidir gabháil go clubleabhar ponc com agus leabhar na míosa a léamh agus cuirimid ar fáil cuirimid ar fáil sa chás sin aistriúcháin ar na focla agus ar na habairtí is is casta. So go díreach táimid tagtha beagnach go dtí deireadh an chláir, go raibh maith agat a Jessica Rainey Walsh. Is aoibhinn liom na físeáin seo, go raibh maith agat arsa Jessica, go raibh maith agat as a bheith linn. Agus ná déanaigí dearmad, beidh cuid agaibh ag féachaint ar an gclár seo.

agus tá sé beartaithe againn b'fhéidir clár nua a chraoladh ó am go chéile so níl tá deireadh leis an tsraith faoi láthair ach beidh clár againn ó am go chéile nuair a thiocfas deiseanna nua fostaíochta chun cinn b'áil linn sibh a chur ar an eolas fúthu sin. B'áil linn go háirithe labhairt le, tá sé i gceist againn labhairt le Rannóg an Aistriúcháin mar go bhfuil 20 post le teacht chun cinn ansin. So coinnígí súil ar Facebook, Twitter agus Instagram Ghaelchultúir le cinntiú nach gcaillfidh tú na cláracha sin a bheas againn ó am go chéile. Ach sin é go ceann tamaill, so go raibh maith agat as a bheith linn an tseachtain seo agus b'fhéidir seachtainí eile. Uaimse, Éamonn Ó Dónaill, slán tamall. Slán.